oke ebube mmụọ nsọ eze ndị eze ikuku ama n'ọnya chineke ụwa niile chukwu okike abiama ana ụwa niile oje na mmụọ oje na mmadụ onye ọbụla nke tụkwasịrị chineke chukwu okike abiama chukwu na-edu m obi ihere agaghị eme ya n'elu ụwa ana m ekele gị papa na-ebunye aha gị elu chukwu okike abiama chineke ụwa niile ana ụwa niile ọkala mmadụ ọkala mmụọ oje na mmụọ oje na mmadụ obi na eluigwe nke asaa wee chekwasị ụkwụ n'elu ụwa wee na-afụ ihe niile na-eme n'ụwa papa ana m ebunye aha gị elu na-ekenekwa gị ka i si wee dowe m ndụ wee ruo n'ụbọchị taata bịa na-ekene gị na ana biafra na ihe ọma niile nke ị na-eme o nwerọ ihe ga-emekata ka anyị kpọọ gị ajọ aha ma ọ dị mma ma ọ dị njọ anyị ma na ị na ya chineke nke ụmụ biafra chineke nke ụmụ igbo ọ ngị nwa wụ chineke ụwa niile yes ọ ngị nwa kere nwoke kee nwaanyị chukwu okike abiama ngị nwa bụ ọbata obie ihe ọbụla i kwuru bụ ihe na-eme eme o nwerọ onye nwere pawa ịsị gị ịjụ gị ajụjụ mana anyị ma na ihe niile na-aga n'elu ụwa nke a na ị ma maka ya mazuru bunye ya elu bunye ya elu chukwu okike abiama kachasị mmadụ niile enu onye kere ụwa kachasị mmadụ niile elu Chineke ụwa niile kachasị ike niile nọ n'ụwa ike nna m chukwu na-edu m chukwu okike abiama karịa ike niile nke nọ n'elu ụwa nke nọ n'oke osimiri nke nọ na burial ground nke nọ n'ala obodo oyibo nke nọ n'ebe niile n'ụwa chukwu okike abịama chukwu na-adị m ọ ka ha niile ike chineke nna chineke ọkpara na nke mmụọ nsọ I will praise your holy name. Aga m ebunye aha gị dị nsọ elu. Chukwu okike abịama Chineke ụwa niile. Chukwu na-adị m anụ ụwa niile. I will praise him. I will praise Chukwu okike abịama Chukwu na-adị m. In the time of sorrow, I will praise Chineke ụwa niile. In the time of joy, I will praise Chukwu okike abịama In the time of tribulation, I will praise him. People of Biafra, praise him. Ọ na-afụ na mmụọ na-afụ na mmadụ. Anyị ga na-ebunye aha ya elu n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị maka na ọ Chineke ka ọ wụ. maka na oje na mmụọ oje na mmadụ bụ aha ya anaghị amanyere chineke aka onye ọ sị na ọ ga-adị ndụ ga-adị ndụ onye ọ sị na ọ ga-anwụ ga-anwụ anwụ onye o nyere ike ga-enwe ike yes ụmụ chineke ụmụ chukwu okike abịama ụmụ biafra ana m ekene unu nna anyị bụ obi n'igwe nke isaa bụ chukwu okike abịama obi n'igwe nke isaa ọ sị mụ na ebe ya nọ ọ na-ekenekwa unu bụ ụmụ ya o. ma ndị nabatara ya n'eziokwu n'ime mmụọ ma ndị anabatabe eziokwu ọ fụrụ onye ukwu n'anya fụ onye nta n'anya onye nwakwa chineke ụwa niile ọ fụzuru ụmụ ya niile n'anya o nwere mgbe ọ na-echere anyị echiche ọjọọ nwekwara mgbe onye nwa wụ chineke chukwu okike abịama chineke ụwa niile anụ ụwa niile ga-esi wee nọọ hapụ ekwensu ka ekwensu na-aṅụ ọbara ụmụ ya mba abịagokwa m ọzọ ama m na aga m asị na ọ dịrị easy yes ma nwee confess negative enweghị uru ọ bara m maka na ama m na since m bidoro na-ewepụta ozi nke chineke a ama m ọnwụnwa ọnwụnwa na-abịara onwe ya n'ụzọ iche iche maka n'ihi na ọ bụrụ mụnwa ka ọnwụnwa na-abịara maka na ama m na chineke m wụ nna m chukwu okike abịama chukwu na adị m adị m proud of him so much i love him more than my life more than my soul achọghị m ịma ihe ekwensu na ụmụ ya na-eme because ya wụ chukwu okike abịama oje na mmụọ oje na mmadụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ obi n'eluigwe nke asaa wee were elu ụwa wee gbakwasị ụkwụ mee m ka m mata na ekwensu nwere nwunye mụ ụmụ nwee ezinụlọ mana ya nwa wụ okwuchaa ọ gwụ o kwuo ihe niile na-edere juu dere juu chukwu okike abịama agbakụtara ụmụ biafra azụ ọ gbakụtara ụmụ igbo azụ ihe ọ na-asọkwara ekwensu na ndị otu ya mee sị ndị mmadụ mechie ọnụ ha ekwuzina maka biafra ọ bụrụ maka mụnwa because already awụgo m onye nwụrụ anwụ ebi m n'elu ụwa mana anwụọla m since m nabatara eziokwu n'ime ndụ m nna m kpọrọ m oku onye nwụrụ anwụ ka m bụ a na anwụrụ m n'ọbụ aka nke ọkpara ya ọkpara chineke ọkpara chukwu okike abịama o nwere ihe ekwensu na ndị otu ha pụrụ ime m maka na ihi na onye ọbụla tụkwasịrị ya obi eziokwu n'ime mmụọ ekwensu na-agba ụja n'o- n'efu amara m chi m chi m mara onye m bụ o zuworo ọnụ m one n'ụwa ajọ ụwa nke a na-ekwoyarị o zuworo m ebe chukwu okike abịama chineke ụwa niile enu ụwa niile mara na abụ m nwa ya ee. mụnwa marakwa na ọ wụ nna di m mụnwa marakwa na ọ wụ nna o zuworo ọnụ m one n'ụwa maka n'ihi na ama m na ebe a wụrụ ebe obibi mana anyị ga-emake sure na anyị possessịrị our possession enu ụwa anyị nọ n'ime ya wụrụ ekwensu nwe ya ekwensu anyị nwere ụwa yes ka anyị si wee fụ na akwụkwọ nsọ mee ka anyị mara ya that na ekwensu na-achị n'ụwa mana ụwa wụrụ nke ya Hallelujah. Shalom. Peace of Chukwu Okike Abịama. Be with every one of us tụkwasịrị ya obi na mmụọ na mmadụ. N'aha ọkpara ya na nke mmụọ nsọ. Amen and amen. Hallelujah. Ụmụ Biafra, ana m ekene unu site n'ọbara ọkpara nke Chukwu Okike Abịama. nwa ya nwoke gosi m ebere gị abụ atụrụ nke furu efu onye njọ ka m bụ biko chineke nna m gosi m ebere gị nna m gosi m ebere gị ee. abụ m nwa atụrụ nke kpafuru akpafu onye mmehie ka m bụ biko chineke nna m chukwu okike abịama nna m anụ ụwa niile gosi m ebere gị kụrụ anyị kelee ya sụnna

Hallelujah is your holy name. Chukwu na-adị m onye obi ebere. Chukwu okike abịama. Chukwu abịama. Chukwu okike abịama. Ị dị omimi n'ime omimi. Ị na-afụ na mmụọ na-afụ na nzuzo. Boy, ki, le, ki, ma, bu, akada. Gwara m ụmụ m na ana m afụ ihe niile ma mazuru war broke out in heaven ngwanụ war broke out in heaven ngwanụ ọ sị na agha broke out na agha ee chineke onye obi ebere chukwu okike abịama agha agha agha ọgụ gbuka tiwapụrụ n'eluigwe kedu onye a na-ekwu na onye nwawo ya wụ onye onye ekwensu kụrai lei hulai ka ilala si ndị yi na agha broke out in heaven onye mere ya na ekwensu chineke chukwu okike abịama sị m gwa ụmụ biafra niile nọ n'ụwa a, ndị nke dị ndụ unu gee ntị unu kwesịrị ịmata ihe unu nwere ụwa niile as a whole chineke ụwa niile chukwu okike abịa wee fụchachachachachacha ụmụ igbo n'anya ọ fọzịa ka anyị sị na chineke wụ onye igbo maka na ihi na ọ na-asụ igbo yes ọ bụrọ ihe a gwara m mbọsị ọ kpọrọ m oku ọ kpọrọ m afọ afọ igbo igbo ka ọ sụọrọ m na aha ya bụ chineke ụwa niile chukwu okike abịama yes abụrọ m onye igbo mana ọbara onye igbo mụrụ m nwaanyị a tụtara ime m mụọ m n'ụwa wụ onye igbo a very big long story yes ebe a mụrụ m na anịọcha ihe m a mụrụ m m pụta ụwa a, ihe m nụrụ ndị be anyị na-akpọ chineke bụ chukwu chukwu nnadị m ka anyị na-akpọ ya chukwu abịama a bịazịa n'ọrụ oyibo mmadụ a na-etozi ihe anyị na-anụzi bụ god lord onye ọbụla akpọzi god lord bụ eh, chukwu chineke wụ but mgbe ọ kpọrọ m oku ka m bịa ghọta ee titite ọ gwara m okwu okwu sị m chọta ya na arọ ma unfortunately I, I ejero m is that right mgbe a na-asị so chineke ala n'elu ụwa ndị nwere ntị nụrụ m ndị nwerọ ntị oho onye nwụọ o nwere onye ji bi ahụ olesi onye gburu nne ya gbuo nna ya gbuo ụmụnne ya a nwụkọta together ma mata ọ bụrọ the same direction ka onye ọbụla na-aga unu matakwa that one chineke sị m gwa unu site n'isi mbido onyenwa bụ chukwu site na ọgwụgwụ ya onyenwa bụ chukwu ọ sitekwa n'etiti ya na onyenwa bụ chukwu ụmụ igbo ụmụ biafra nnọọ unu che na chineke amara ihe a niile na-aga na n'ime na na ekwensu a a na-akpọ gịnị ka a na-akpọ maka aha adọrọzi m mma n'ọnụ ọ dọrọzi m mma n'ọnụ nsogbu a dapụta wụ ya wụ ekwensu war broke out in heaven ọ the same ekwensu a. chineke nke na-afụ na mmụọ na-afụ na nzuzo chukwu okike abịama ndị niile jiri ike aka nke ha sị na ha na-arụ chukwu ọrụ a ga-ekpe onye ọbụla ikpe ma onye kpọrọ onwe ya okwu ma onye ọha kpọrọ okwu onye ọha obi ụtọ m ọ ga-ekpe anyị niile ikpe yes lai ka hai ka sinde ọ ga-ekpe onye ọbụla ikpe mụ nwa onwe m ọ ga-ekpe m ezigbo ikpe kpe onye ọbụla ezigbo ikpe chineke abụrụ chineke partial chukwu okike abịama anaghị eme mgbe ekwensu challengiri chineke na eluigwe the same ekwensu a wụ ihe batara ebe a i can remember mgbe chineke reveal to me na ekwensu abatago na naijiria afụrụ m ya ọ gọsọrọ m ya ma na nrọ ma n'ife ihe m me wụ m tụtụrụ pen dewe ya na-apublish ya ma na gịnị ka a na-akpọ ya ma na internet ma na facebook na-agwakwa ha na afụrụ m ebe ekwensu batara na country anyị a wee na-egbu ndị mmadụ na-egbu na-awụfu ọbara na-egbu ndị mmadụ a na-agba yes how many people share ya ihe unu na-alike bụ gbara ọtọ yewe ara yewe ike bụ ihe ụmụ ekwensu na-alike e post ụdị a ejejeje post okwu ndụ a gbakụta ya azụ today o mewene ekwensu a bụ devil n'onwe ya akpawana nganga chineke ziri m n'ime mmụọ m gwakwa ha onye chineke sị m gwa unu na onye ya na ụmụ biafra na-anụ ọgụ ana biafra na-anụ ọgụ wụ ekwensu na onwe ya ekwensu bụ devil bụ satan devil na onwe ya onye bịara bata dibe m naijiria wee bata n'ala igbo onye ka unu chere unu na ya na-anụ aka ji Nnamdi Kanu awụghị mmadụ ọ ekwensu a na-ekwu maka ya maka ihe dị n'ime Nnamdi Nnamdi bụ onye amụma nke Chineke ma ekwugo m ya before na the other video o nwere mgbe m bịara nwere mgbe m bịara ka m gbara ndị ọjọọ ahụ ma ndị na-ekwukọ ihe a na-ekwu gbasara m nke onye kwutara ya were isi were ọnụ ya buru ya na ezinụlọ ya n'ime anyị ebe anyị ga-afụ akara obi akara onye nwe anyị kara m bụ ebi ụwa ahụrụ m onye amụma ụwa maka amaghị m ihe mmadụ ga-emere m otu efu m ajụrụ m ihe nke ụwa niile wee were mkpụrụ obi m atụkwasị chineke n'aka otu a nụ ebi m n'ụwa a mana o teene m rịọwara ayịyọ ịpụ apụ n'ụwa mana chineke nna achọbeghị ka m pụọ mana ama m na oge erugo ọ sị m gwa ụmụ biafra ụmụ igbo na onye unu na ya na-anụ ọgụ bụ ekwensu ekwensu bụ ekwensu ka m ji na-asụ ya n'igbo asụsụ ike maka na o nwere ndị na-efe ya akpọrọ ya ekwensu satan the devil o nwere ndị na-efe ya n'elu ụwa onwe ya ha ga-eme m onwe ha ya bịa na m different way maka anyị ga anọrọ m n'otu ha anaghị m anaghị m ekwana m ike ịnọ n'otu ha chineke wee sị na onye m na ya na-anụ ọgụ bụ ekwensu ndị mmụọ ozi nke chineke wee sị m gwa unu bụ ụmụ biafra unu ejiri ekpere wee jee agha a a ga-eri onye ukwu rie onye nta ịma ihe unu likere ka m na-ekwu nke a na-atọ ụtọ Em- mma ha ha bụ ihe chineke sị m kwuo kwuo ka m wee please human being unu ejiri ekpere prayer is the key prayer is the key Prayer is the master key. Ọkpara Chineke started with prayer and ended with prayers. Prayer bụ master key ekpere. Sọsọ ekpere ka eji emeri ekwensu. Ya kpata ọkpara Chineke bụ Yeshua a na-akpọ Jesus Christ. mere 40 days 40 nights o ji wee kọnka ekwensu ndị o- ụmụ ekwensu nwere ike ịsị ọ kọnkara ekwensu egbuo ya n'elu obe mana ọbara ya dị nsọ o meriri ekwensu wee ruo echi wee ruo ọgwụgwụ oge o meriri ya ụmụ ngwa ọrụ chineke chukwu ji wekwara ngwa ọrụ jee na history ha ihe m chọ ime ụnụ ka ụnụ mata onye ọbụla na-ebilivunye na baịbụl bụ akwụkwọ ndị ọcha dere na-emekwa a very big mistake n'ime ndụ ya mụnwa nọ ebe a ga-etestifai na mgbe chukwu kpọrọ m oku ọ wụọ na nrọ o mere eme n'ife apasuru m through a lot mana enyebe m enyebe m the testimony to the whole world chineke agwabe m mee right hours abịago ka m gwa ha ka chukwu si kpọọ m oku agwabe m ha mana ndị laikere m bịakwa m nọdụ kọọrọ ha just like that ihe izizi o bunyere m bụ baịbụl second one bụrụ third one bụrụ rosary rosary a kpọrọ n'ọnụ oyibo ka anyị na-akpọ chaplet ndị ma maka ya bụ ndị na-ekpe ihe achọghị ịgwa ụmụ ụwa ihe chaplet miiniri n'ebe chineke nọ asịrọkwa m unu fewe virgin mary maka mụ anaghị efere e, e, ana m awọship virgin mary yes I honour her ọ mụrụ ọkpara nke chineke akwụkwọ nsọ gwara anyị ada eziokwu ma honour ya every woman every mother deserve to be acknowledged otu i si wee lọvụ nne gị ka chineke ọkpara chineke si wee lọvụkwa nne ya ọ nwụrụ ọnwụ n'elu obe a lot of people na-agụ akwụkwọ nsọ mana amaghọ spirit nọ n'ime akwụkwọ nsọ amaghọ power nọ n'ime akwụkwọ nsọ

lehakuamahai leilahailailahila ulagudaladadakesitere ma ụwa yeye ekwensu i nwere ike ịgwa m ihe wụ your problem right now i mee ihe niile i mee ka m ghara apụta na bịa kwuo okwu gbasara Biafra but I am unstoppable he that is in me is greater than that power that is in the world ha kwado na ụmụ ekwensu na ha mechicha biafra biafra niile ndị nke ma na-ejete ndụ ga-esi there chọrọ ụzọ a chọrọ ime ụmụ biafra ihe e mere kedu ndị ọghọ ka ụmụ Israel agbapụ na their land pụọ Ọ ihe a chọrọ ime ụmụ biafra anyị amaghị ma ọ gbajuo dọrọ ma mụnwa nọ ebe a ma aga m asọvaịvụ ya bikọs ọ bụrụ na ọ banye n'ọgụ anyị anyị ga-anwụ wetụ jụọ onwe gị ajụjụ mkpụrụ obi gị a mkpụrụ obi gị a wee ebee ka ọ ga-aga ọ bụrụkwa na ị nụrụ ọgụ buru egbe buru mma agha bụ ihe a na-ekwu maka ya that day onye ọbụla napụrụ n'ụwa a, idekwana- isokwana ndị chineke ya abịa sendere ndị mmụọ ozi sị ha je nabata mkpụrụ obi ụmụ ya Are you sure? ọ sọ m ụkwụ unu butuo m aka ọgụ o mego ya bifo ọ ga-eme ya ebe mgbe a sị na war broke out in heaven na chineke ụwa niile enu ụwa niile chukwu okike abịama na ekwensu nụrụ o nwere ebe a gwara anyị na ekwensu gburu chineke so for that ekwensu agaghị egbu ụmụ biafra ihe m chọrọ ime unu ka unu mata unu nabata chineke eziokwu n'ime mmụọ nnamdị kanu nwa nke chineke nyanwa nwekwara the area o si mehie chineke eziokwu ka m na-agwa unu Nnamdi Kanu awụrọ Chukwu mana ọ nwa ya ka ọ wụ nyanwa nwe so many ways Chineke si na ọ pụrụ n'ụzọ ya wee banye ụzọ o kwesịrọ ịba eziokwu ka m na-agwa unu unu ma the truth onye kpọkụte Chukwu okike abịama. abịa kpọọ ya sị na e kwesịrị ama ebe a ya ji oje e kwesịrị ama ebe a ya ji oje mana ịma na chukwu okike abịama chukwu nọ is a jealous god ị na-eje n'ụzọ niile ị nwere ike isi je ka biafra pụta ma stil ọ pụtara ekwensu eme gị jido gị anyị ga na-ekpere nnamdị kanu ekpere anyị na-ekpere nnamdị kanu ekpere ka chukwu gbaghara ya napụta ya n'aka ekwensu anyị ana-ekpere onwe anyị na-ekpekwara ụmụ biafra sị chineke nna chukwu okike abịama ya gwa anyị ihe anyị ga-eme ka ọ bụrụ na mmasị ya ọgụ ọbụla ị na-anụ ị nụrọ from chineke chukwu okike abịama ị ga-eme mistake ekwuru m ya na one of the video na o nwere shrine two shrine ga-anụ ọgụ and na that two shrine bido nsogbu ha na gịnị ga-eme na ụmụ biafra ya ebido jiri aka ha na-egbusisi onwe ha na-egbusisi ụmụ biafra that is ekwensu na chineke ga-anụ ọgụ nwee ezigbote nsogbu then ekwensu atụtụrụzie ụmụ biafra onye bi o gbuo nwanne ya nwanne bi o gbuo chineke sị unu kwụsị ịwụfe ọbara ụmụnne unu unu kwụsị ya unu egbuzina ụmụnne unu unu kwụsị ya na ihe a bụ ihe ekwensu project let me tell you ọ wụrọ everybody bụ nwa nke chineke ụmụ ekwensu nọ n'etiti anyị ha niile nwere ike ikweta na ha wụ ụmụ biafra yes ị wụkwa nwa nke chukwu okike abịama you know adị m ekwu okwu okwu ụmụ too much enwere asụsụ m chineke nyere m na-asụ and m bido ịsụ ya na ị gaghị anụzi ihe m na-ekwu ya kpata m ji na-ejisi ike na-akụkapụta igbo a na-asụpụ ya ọ wụgodu na asụtara m unu gbaghara m ụmụ ekwensu abatago n'ala igbo ha chọrọ iji aka ha wee finish ụmụnne ha finish ụmụ igbo ụmụ igbo chineke sị unu kee nkwụcha onye ọbụla kwado ihe ọwụna unu chọrọ ime kpọkuonu chukwu okike abịama na eziokwu n'ime mmụọ unu wepụtakwanụ time unu na-ebu ọnụ bute unu ọnụ agụụ anaghị egbu mmadụ maka na nnukwute agha bụ ya ihe chineke ga-eme ana naijiria o zigo m ya m zie ha aga m akwadokwa bịa zie naijiria ihe ga-emenụ very soon maka na otu a ka o si wee zie gbasara ihe gbasara gịnịkwanụ bụ ya covid n'ihu asị ọwụna onye ọwụna tụrụ na ya n'ihu na-eche ya mgbasa ikpe ọ kpọrọ m gwa m nwa m nwaanyị sị m ihe ọbụla m mere m kwado ya mụ gwa onye ọbụna kwado ihe ọ ga-eri down n'ihu chukwu n'ụtụtụ na ehihie na abalị site na ọbara ọkpara ya wụsara n'elu ụwa ihe mụnwa kwuru asị mmadụ nsị chineke sị mụ gwa ndị mmadụ ha kwado ihe ha ga-eri down and mụnwa kwado ihe m ga-eri mgbe kpọkọwanụ ndị mụ na ha na-adị na mma anyị na-ekpenụ ekpere sị ya dịkwa na ozi m nwetara from chineke onye ọbụna adakapụ ọchị na-amụ ka ewu nkuru dị mụnwa sokwa wee mụọ ọchị ọchị ewu ruo ha ezoro nchi alata ọchị ka ewu o nwere ihe nji ekpọ onye ọbụna kwa "Ah, igo rice kịta na ọ ga-emebi igo garị tọgbọ ọ ga-emebi istọọ ji ọ ga-emebi ime nke ọ ga-emebi a chịa kpakpakpakpakpa mgbe ọ gbajudọrọ o metụrụ onye ukwu metụrụ onye nta and eziokwu mụnwa tara afụfụ dị n'ime ya takarịcha bikos amara m na ọ ga-eme ọsịsọ chineke kpọrọ m oku sị m gwa ụwa ha kipuoro ya satọde holi eziokwu ka m na-agwa ụwa niile meseji m niile ọ nọcha n'ime ya na ọ dat satọde ka yanwa wụ chineke chuzu for himself na onwere onye nwere ike ichenji kọmandment ya ọ ihe m na-eprichi na-agwakwa ndị mmadụ na-etichi ndị mmadụ

chineke eziwe ndị ọ na-ezi na ka m m- m- ka m soro ihe nọ n'ime akwụkwọ nsọ na-ege chineke ntị na-agwa m ihe m ga-agwa ụwa. ọ sị na asị na aga m eme ihe asị m unu igbo m adị n'ọkụ Ọ maka ihe a na-ekwu And, uh, ụmụ biafra ndị lọvụ ozi ọma m na-ezi ndị fụrụ eziokwu n'ime eziokwu onye nwe anyị gọzie unu maka na o nwere ndị bịaranị ka a ma ma ha nwere ike ịkwatu ọkụ nke chineke nọ n'ime m mana asị ka ọ wụ nwee ndị pụtanị sị okwu nke chineke ya ya gawa n'ihu okwu chukwu okike abiama gawa n'ihu and okwu ya na-aga n'ihu wee ruo ime chineke so ụnụ anọ na agha ụnụ anọ na ọgụ mana mekienụ shọ na unu that time unu ji egbu mmadụ ibe unu na-egbu mgbu unu were ya wee kpọkwuo ya wee kpee ekpere wee make sure na security dị tight for ndị iro agwara m ụnụ n'ụlọ akwụkwọ ka ha na-akwado ịbịa n'ụlọ ụka ijecha n'ụlọ ndị mmadụ yes a na-ekwu okwu na ndị mmadụ ga-abanye n'ime agaghị apụta for you know ugbu a a sị na a ga-emechi emechi mmechi mhm. ụnụ ga-aghọta n'ihe mmiri bikonụ ụmụnne m na ụmụnna m ụnụ na-asị onye ọbụla ya baa n'ime n'ọtụtụ oge ụnụ na-echekwa ya maka gịnị it's like ebe mmadụ jiri aka ya kpọọ nwunye ya na ụmụ ya na ezinụlọ ya tụọ ha ụlọ mkpọrọ ụlọ nga ha nọgide there agụụ ga-egbu ndị mmadụ ndị na-aya ọya enweghị ike ịpụta apụta ha ga-anwụ ọ bụrụ ihe mmadụ mmadụ jiri aka ya wee gbuo ezinụlọ ya wee gbuo wee gbuo ana obodo ya ama m na ihe niile a ụnụ na-eme bụ ka ọ dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma mụnwa anọrọ anọrọ m na ana biafra ebirọ m ebiti mana ụmụ m na-agụ akwụkwọ na ana biafra yes ha na-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ nke nnukwu ebe ha sị onye ọbụla kpọrọ ụmụ ya wee naa n'ebe o si m kpọrọkwanụ ụmụ m niile na-adị onye igbo na-anụ m anụrụ m onye igbo yes ụmụ m ndị igbo mụnwa onye igbo yes ụmụ m na-eje ahụ ana m ekpere ana igbo ekpere two four na my life chineke m maka na o metụ imi o metụ anya o metụ ntị o metụ ọnụ na-asị chineke ya bupụrụ anyị ọnwụnwa ekwensu abịa anyị and ya napụtara anyị nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kalụ because ihe m chọ ịgwa ụnụ chineke sị mụ gwa ụnụ ụnụ aka ji Nnamdi Kanu bụ ekwensu ekwensu ji ya ma ma ma na-aghọtakwa the meaning of ekwensu ekwensu enemy of Chukwu Okike Abiama bụ onye ji onye a pụtara ka ọ nụọrọ anyị ọgụ napụtara anyị ka moses si wee napụta ụmụ Izrel achọrọ m ime unu ka unu mata even mgbe moses na-anụ agha ụnụ ma na chineke nọnyere ya ụmụ biafra ọ bụrụ na ụnụ anaghị ekpe ekpere wee na-anụ agha a, chineke gbapụta ụnụ azụ ọ ga-adị dangerous ụnụ ekwela ka ọ bụrụ na nọ naijiria na biafra ka ọgwụgwụ oge a ga-esi wee bido agha dara ada na mgbe ochie bụkwa naijiria na na unu nke a na ekwensu na-akwadokwa ege nke o mekwa ọzọ anyị nwa wụ ndị ma chineke ma chukwu okike abịama bụ ga-asị ekwensu na asị ka ọ tụrụ ihe a na-ada anụ ihe a na-ada anụ ihe a na-ada anụ egwu a ha na-akụ ọkwa natị chineke sị m gwa ụnụ ọ gbajuo dọrọ n'ana igbo na ana biafra na ana naijiria obodo ọwụna ụmụ igbo anọrọ let me tell you ndị niile nọ n'obodo oyibo ga-efili na ee gị na ụmụ gị n'obodo oyibo gị na di gị gị na nwunye gị n'obodo oyibo ọ gbasara gị ọ ga-agbasa gị maka na ndị ọcha ahụ ụnụ fụrụ dị ọcha n'elu ahụ obi ha dị ka omimi n'ime omimi ọ gbajuo dọrọ a ga-asị ụmụ naijiria niile ma ụmụ biafra niile ha naa and o nweghị ihe unu ga-eji si n'obodo oyibo wee na and ụnụ na ụnụ agaghị enwe ebe obibi na Igbo kụlai gee ihe si ya kwụrụ ndị anyị ma waki anyị lai

mmake ile ihe ihe siti ya ewobuo ụmụ igbo chukwu okike abịama sị m gwa ụnụ na ụnụ wụ ụmụ ya na ya fụrụ ụnụ n'anya na ụnụ na onye iro ya bụ onye na-anụ ọgụ a kekwanụ ihe unu ji unu ji anụ ọgụ a ọ weapon mgbe ọkpara ya bịara n'elu ụwa ihe o ji wee nụ ọgụ bụ ekpere moses nọ n'elu ụwa ihe o ji wee nụ ọgụ bụ ekpere elija ihe o ji wee nụ ọgụ a bụ ekpere elisha ihe o ji wee nụ ọgụ a bụ ekpere gịnị ka unu ji anụ ọ wụ egbe if unu bụ onye kọkụrụ egbe ka ọ gbaa mgbọ egbe agwụ n'ime egbe ọ chọrọ ịgba agbagbuo onye nwe if unu bụ onye were bọmbụ ka ọ tụọ bọmbụ o were atụgbuo ya maka gị ama na chineke bụ ihe ọjọọ agwara m ụnụ agwa ma ndị na-akpọ onwe ha iyi na-akpọ onwe unu iyi unu na-eme mistake onye mụnwa ji onye mụnwa jidọrọ aka bụ nna na-adị m na-adị m chukwu okike abịama ka m ji nyanwa wụ chi m nyanwa ka m ji jisie ike ana m awọship nne si n'oke ohimiri enwerọ m anything to do with with whatever it is maka akwụkwọ nsọ mere ya ọ dị clear na mgbe war broke out in heaven na o nwere mmụọ danyere ndị nke danyere n'ime oke ohimiri nwe ndị danyere n'ime elu osisi nwe ndị danyere na burial ground nwe ndị daa n'elu ụwa agaghị m efe ha i will not m bụrụ member unu gwanụ m ihe m ji wee bụrụ onye otu unu abụrụkwa m onye otu unu maka gịnị amara m na chukwu okike abịama chineke ụwa niile na onye make ihe niile a ka ega m esi wee hapụ onye kere ihe je na awọshipụ ihe o kere ọhachi ihe onye amarọ ya ekwuna kwuo nke ị ma kwuo nke ị ma chineke sị ụmụ igbo unu kee nkwụcha kee nkwụcha na unu dị alert maka na ndị a enwerọ ezigbo obi a na-anati na eje na ụmụ igbo niile unu kpee ekpere kpesie ekpere ike ka e wee the day a sị na a ga-akpọta Nnamdi Kanu ka a kpọpụta ya unu anwakwara anwa sị because na a kpọpụtara Nnamdi Kanu ka unu jewa agha ka ọkụ unu gbusisiwe ka unu nwa a ga-egbukwa unu a ga-egbu ụmụ igbo wee wee mmadụ na-aba anaghị ayị ya ara unu sụrụ ya n'ala Igbo akwụkwọ nsọ mee ya clear chineke mee ya clear ka anyị mata that na ekwensu bụ onye ohi he has come to kill to destroy to steal to scatter he's the enemy of our soul lucifer chineke wụ god of justice not injustice chineke awụrụ onye okwu asị ọ na-ekwu eziokwu and chineke awụrụ onye nsogbu he's a peacemaker unu chọkwa filie na ihe niile na unu ga-enweta ya by force ma ọ bụ na mgbe ahụ ike dike a gbaa gị ofu a ga-agba gị you die mmadụ anaghị enwe power n'elu ụwa onye nwe power super power bụ chineke nna na ọkpara ya onye nwụrụ anwụ ana mmụọ o nwere judgment na-eche gị na-eche gị. i prepare yourself well your way well ị nwụọ ị ga-atakwa afọ for eternity ka anyị were udo wee jee ka chineke ma na aka ụmụ igbo dị ọcha ka ọ nụọrọ anyị agha a. ka nwanne anyị nwoke pụtagodu ka nnamdị kanụ pụtagodu ana m atụkwa egwu ekwensu Chineke nyere iwu n'ebe m nọ ị gbuo m ị nọ na nsogbu ị hapụ m ndụ ị nọ na nsogbu I'm not, I'm not afraid of Lucifer onye anyị na ya na-abụ na-anụ agha bụ ekwensu anyị nọ na agha anyị na ekwensu nọ na agha ahụ anyị nọ na agha anyị na ajọ mmụọ nọ na agha anyị anyị nọ n'agha anyị na ndị iro nọ n'agha onye na-amara uche chukwu okike abịama o chee na ekwensu emeriela biko nu werenụ ya nwayọọ ọ wụrụ datụ na unu chọrọ ka onye ọbụla baa n'ime unu ekwuo ya n'oge ka onye ọbụla kpakọta ihe ọ ga-eri maka agụụ egbu ụmụnne anyị na ụmụnna anyị ị nwere ike ije ka ime ka imegide imegide ndị ndị anyị na ha na-alụ ọgụ anyị emegide onwe anyị ọbara dị oke ọnụ chineke tara afụfụ wee kee anyị ọ sị m gwa unu egbuzina ụmụnne unu egbuzina unu o nwere ihe ndị iro na-plan ihe a na-akwado bụ ndị niile nwere ego n'ala Igbo a na-akwado ka ha bịa nwụrụ ha nke a nwụrụ egbufuo ya ebe ọ bụla ya anọrọ a ga-ebido chụwa ụmụ Igbo ndị nwere ego marakwa m ha ahụ, mara m ndị nwere ego na ndị nwere ego ihe Chineke sị m gwa unu ihe ndị na-achị ndị n'ala Igbo ndị a na-achị iwe unu biko dajụọ unu egbuzina ụmụnne egbuzina Chukwu okike abịama na-ewe iwe ọ gbakụtakwa unu azụ anyị ọ gbakụta ụmụ Igbo azụ agha abata ebe a o kwuo na ọ sị m gwa Naijiria ihe ga-eme ha na aga m agwa ha ọnụ oyibo ka m ma-eji wee sụ ya na oke ohimiri ga-eri naijiria asụkwana m ya atapịana m ya tinye na na okwu igbo ebe a unu echekwana na chineke gbachi nkịtị ọ gbachirọ nkịtị unu chere ka chineke ji aka ya wee nụọ ọgụ mana unu kee nkwụcha kee nkwụcha kwado onwe unu chebiri ala igbo niile unu chebiri so that mgbe ọbụla ha tinyere isi chineke ga-enye unu ike mmeri wee merie ha o nwe ihe nyịrị chineke omume chineke chọọ ka o wepụ ha niile a under twinkle of eye o mere ya ọ chọọ ka ụgwọ ọkụ ihe niile kpọbie ọgụgụ unu makwa na unu mee ka iwe chineke dị ọkụ unu makwa na biafra adịrọ free ihe m ji sị na ọ gaghị adị free na biafra ekewabi from nigeria ị ma na oke ohimiri a na ọ bịa na ọ ga-eri ma ma ụmụ biafra ma ụmụ naijiria o nweghị ebe ọ dị onye ga-adị free mana unu kwere ka chukwu okike abiama jiri aka ya wee kwuo okwu wee nụọ ọgụ wee nụọ agha ndị na-akpọ isi ala enye ndị na-akpọ isi ala enye ekwensu ewee maa na chukwu unu na-efe bụ chukwu nke dị ndụ na chukwu unu na-efe bụ chukwu ka chukwu niile n'ụwa a. ọ sị mụ gwa unu wetu aka ọgụ watch ya mgbe ọ gbaju dọrọ ụmụ Israel mgbe Mozis a na-anọ na-egbu osisi ha mgbe Mozis Chineke sị ya wenye aka ya elu ụmụ Izrel ebido meriwe mgbe moses ike gwụrụ ya o wetu aka ya e bido me- bido meriwe ụmụ Izrel before mmadụ ndị ikorobịa naabọ abịa wenye aka moses elu ọ nọkwa n'ime akwụkwọ nsọ o mere eme that chineke a that chineke a chukwu okike abiama chineke ụwa niile a n'ụwa niile a. chukwu okike abiama n'ụwa niile chineke ụwa niile ọ nya nwa ọ ka nọkwa ya ọ naghị anwụ anwụ ọ naghị ere ere biko nụ, ọ bụ na ọbara ọkpara nke chineke chukwu okike abiama ka m ji wee na-ayọ unu ihe chineke sị mụ gwa unu ihe obinigwe nke Izrel sị mụ gwa unu ihe chukwu okike abiama sị mụ gwa unu unu unu wetu aka ọgụ unu na-anụ. mana onye sikwa n'ebe o si bịa ka o gbuo unu unu mekwara ya gbukwara ya chineke agaghị asị why mana unu biko nụ ka anyị were nwayọọ so ihe a, ka anyị kpegodo ekpere ka a kpata nwanne anyị nwoke n'ụlọ ikpe ọ ihe onye ọbụla ga na-ekpe kịta na si e- ekpegodi ya tata na echi ka a na-akpọta ya olu chukwu ga-aza ekpere ka a kpọpụtagodi ya ka anyị fụgodi ya anya ma fụgodu ka ọ dịzi ụlọ akwụkwọ dị gịnị bụ aha ya wụ onye isi gịnị bụ aha South Africa kpọrọ eh, eh, eh, Mandela 27 years ka ọ nọ n'ụ- n'ụlọ nga unu nụrụ na ndị South Africa gbusisiri onwe ha before ọ- ọ- ọ Mandela apụta n'ụlọ nga unu emekwana mistake chukwu ga-eji wee mee gị gbuo gbuo onye ukwu na onye nta ọnụ iwe ya bịa dị ọkụ ọgụ a o teena a nụwara ya before a mụọ mụ na gị na A war broke out in heaven. O teena agha ada. Mana ọ bịazi Chukwu ma na ọ ga-esi n'ala Igbo na na o nwere ihe dị special na ọ ga-egosi ji buo agha. So biko nụ, mm? Hey, ọ gwara aha Chukwu Okike Abiama onye nwe anyị gọzie anyị n'aha Jizọs. Mm, Ka m kpetụkwanụ obere ekpere. Shekinah glory. mighty man in battle, rock of ages, the lion of Judah, the light of the whole world, I am that I am, Chineke ụwa niile anụ ụwa niile, Chukwu na adịm Chukwu okike Abiama. Ezikwana m ozi ị sị m zie ụmụ gị bụ ụmụ Biafra. Udo, udo, udo, shalom, shalom, peace. ụmụ Chineke nwe mmeri, ụmụ Chukwu okike Abiama nwe mmeri. mana ọ bụrọ by iwufu ọbara chineke nna hatere iwufu ọbara ya kpata o ji wee kwuo ya sị thou shall not kill ndị a niile na-ekill ga-ata afụfụ so biko nụ ka udo chịa na n'obodo anyị chineke nọnyere anyị na aha yahoshua ọkpara ya nke a kpọrọ jizọs amen and amen hallelujah shout hallelujah seven times